Yakhuza anthu ambiri amene amamukonda malemuyu amene amadziwika ndi luso lake makamaka pochititsa mapologalamu pa wailesi yomvera komanso ya kanema wamwalira loweruka pa chipatala cha private cha Mwaiwathu kumene anamugoneka lachisanu madzulo. Pamenepanso ndiye pamapeto a pulogalamu yathu ya Times Exclusive madzulo ano. Ndinali ndi bambo Bon Kalindo. Abusa ndine basi. Nde ine asha. Awa alembi. Ine asha. Ndiye ni mugezo ni mukakale mwa mwenye. Kulupa cha bwino. Kulupa. Hey. imfa yake yakhudza anthu ambiri makamaka pa masamba anchezo amene akuyankhula mawu omulira malingana ndi mchemwali wake naomi banda malemuyu amene anagwirapo ntchito ngati mkulu oona za mapologalamu ku wailesi yakanema ya times anamupeza ndi nthenda ya malungo msabatayi abanda sitimalingalira kuti adwala kwambiri chifukwa ndi wiki yomweyi imene ama- amadandaula aka- amadandaula ngati kuti amangosanza atapita kuchipatala pamene amanena kuti apeza malungo kuti anakhala ngati akhala- akhazikika koma samadziwa kuti ndi malungo sama akhala akhala nthawi yaitali asakudziwa kuti munthu akuyenda ndi malungo nde anayamba kuwapanga treatment nde dzulo Apezeka kunena kuti atadya idya madzulo kugona ndi pamene anangofowoka kusala kuti kuwatenga kuwagwira kupezeka kuti munthu wasiyiratu kupita nawo kuchipatala ku Mwaiwathu ndi pamene amayesayesa madokotala kuwayesayesa kumapanga kumayitana dzina lawo kumayesayesa monga madokotala njira zawo m'mamawa ku cha m'ma 9 a cha m'ma 9 amadzanena kuti ayi akuoneka kuti ayambopanga response kena kuma- kumadzisunthasuntha kenakono mpamene madokotala amadzatiitanitsanso kunena kuti tayesetsa kuti mwa njira ina iliyonse kuti tiwapulumutse koma zikuoneka kuti mtima wasiya kugunda ngati kamati cardiac chani ka Arrest. cardiac arrest cardiac arrest ndimene yavuta imfa yake yaoneka kuti sikuti yangokhuza banja lake lokha komanso anthu ambiri mdziko muno iye adadziwika kwambiri makamaka ndi kupangisa mapulogalamu a pawailesi komanso pakanema Monga hot current komanso Kwagwanji, nyumba yofalitsa nkhani ya mbc yati a Banda akuyembekezeka kulowa m'manda Lolemba lino ku Chileka m'boma la Blantyre. Mu uthenga wake mkulu wa Times Group a Leonard Chikadya ati a Banda adali kadaulo pa nkhani zofalitsa nkhani amene nyumba ya Times idamupeza, kumuphunzitsa bwino, kumusula komanso kumuthandizira pa luso lake. Pakadali pano bungwe la Media Council of Malawi komanso misa Malawi onse atulutsa kalata zomulira malinga ndi imfayi. A Banda amene anabadwa m'chaka cha 1981 adagwirapo ntchito ku Capital FM, ku Times Group ndipo kenaka adawasankha kukhala mkulu wa bungwe la mbc mwezi wa Malichi chaka chino. Iwo anagwiraponso ntchito ngati mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino. pakati pa chaka cha 2012 komanso 2014 komanso adabwelera ku nyumbayi kumenenso adagwira ntchito ngati yomweyi pakati pa chaka cha 2020 komanso 2022. so live kwa kunyumba kwa a Peter Mutharika uh, ku area 10 Cathy Maulidi akuti wamvetsedwa kuti maina atatu this far Rosa Mbilizi Bright Msaka komanso wina chomwe ndinangoti a Jane Ansah Bungwe la Small Scale Business Operators Association of Malawi latsutsa ganizo la boma loyamba kupereka kalata za unzika kwa ena mwa anthu othawa kwawo. Akuluakulu ku bungweli ati ganizoli lili ndi kuthekera kobweretsa mpikisano wosavomerezeka pa malonda. Mtsogoleri wa bungweli a Tennyson Mulimbula wauza atolankhani muzinda wa Lilongwe kuti iwo alembera kale boma kalata pa nkhaniyi. Ife ngati bungwe, mamembala athu ochita malonda ang'onoang'ono m'dziko muno akuvutika kale ndi mpikisano pa malonda koma wosaloledwa komanso wosatsatira malamulo umene ukuchitidwa ndi anthu othawa nkhondo kumayiko awo amene ali m'dziko muno n'kumachita malonda mwachisawawa mosatsata malamulo. Ndiye tinaona. kuti ngati dziko lino lili ndi chiphinjo kale ngati chimenechocho, bomanso nkudzalengeza kunena kuti pafupifupi anthu 56,000 amene akukhala ku msasa wa Dzaleka akuti awachotse kumeneko powapatsa zikalata za unzika kuti tsopano akhale pena paliponse m'dziko muno. Katswiri pa za ubale wa maiko Chimwemwe Tsitsi wapempha adindo kuti alimbikitse chitetezo m'malo olowera komanso kutulukira dziko lino. A Tsitsi amaikirapo ndemanga pa zinthu ziwiri, pa nkhani ziwiri zimene zachitika pakatipa, Pamene sitima ya pa nyanja ya ku Tanzania inalowa mdziko muno popanda chilolezo ndipo masiku apitawa ndege ina yochokera mdziko la South Africa inateranso pa bwalo la Bakili Muluzi mu mzinda wa Blantyre popandanso chilolezo. A Tsitsi ati izi zachitika. Ndi, zozachitika zikupereka chiopsezo ah, ku chitetezo cha dziko lino. Kwa ine ndikuona kuti ngati dziko tikuyenera kuti tikhale ochilimika kapena serious pa nkhani za chitetezo cha dziko chifukwa adani amatha kulowa mdziko mu njira zosiyanasiyana ngakhale kuti uh, izizi sizikukhudzana ndi uh, adani ena aliwonse komabe tizindikire kuti ena amene ali ndi upandu amakhala akuona kuti kodi mdzikomo nkhani ya chitetezo imayenda motani nanga malowedwe ake atha kukhala otani ndiye amatha kupezerapo mwayi akamaona nkhani ngati zimenezi kuti atha kudzakuchitani za upandu uh, tizizindikira kuti uh, ngati dziko timatha kukhala ndi adani osiyanasiyana ndipo adani amenewa sikuti kawirikawiri amangokhala maiko ena chabe amene simugwirizana nawo nthawi zina amatha kukhala magulu azauchifwamba amene ali ndi zolinga zina zoti akwaniritse mdzikomo pofuna kusokoneza chitetezo ndi mtendere wa- ndondomeko zikutsatidwa komanso chitetezo ndi chokhwima. Anthu apereka maganizo osiyana pa za momwe nyumba ya malamulo yomwe yangotha kumene yayendera. Mbali ya boma ati nyumbayi yayenda bwino pomwe ena akupereka maganizo ena. Brenda Kayo akufotokoza momwe anthu ayikirapo ndemanga ndi maganizo awo pa nkhaniyi. Polankhula pomwe amatseka nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa boma mnyumba ya malamulo a Jappie Mhango ati zokambirana za nyumbayi zayenda bwino pomwe akwanitsa kuvomereza malamulo ena omwe atathandizire chuma cha dziko. Iwo atinso nyumbayi munali bata ngakhale kuti panali zosemphana zina komabe panalibe phungu wina aliyense amene anatulutsidwako mu. nyumba imu eh, zinthu zikusuntha tikatenga pem- pamene tinali dzana ilo ndi pamene tili lero zasiyana zimenezo akutha kuona mavuto sangathe tsiku limodzi alikonse akuvomera kuti kulikonse mavuto amene apatenga nthawi ndithu matenda akakula kuchiza tsiku limodzi zimatenga nthawi choncho ah, ngati kuboma ah, maganizo awo amene atipatsa talandira Eh, chifukwa chimene chake timati that's why- chifukwa chake timati pakhale otsutsa amapereka maganizo ena kuti tiyendeyo ku- ti- ti- thandiz- athandize kukonza zinthu choncho zimene anena iwozi zoti zithandize ku- ku- kukonza zinthu zina zina amanena zoti tikonza kale zimene sazibize zikuvutazo tikonza ndithu chifukwa tayamike posafuna kuti kuchoka pansi pa mtima komabe mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi a Simplex Chithyola Banda ati ngakhale zokambiranazi zatha bwino pali nkhawabe kuchokera kwa amalawi kuti boma silikuyendetsa bwino zinthu zina iwo anapereka zitsanzo monga kukwera mtengo kwa fetereza Kukwera mtengo kwa fizi za msukulu za ukachenjede, kuzimazima kwa magetsi, kusapezeka kwa ndalama za chitukuko cha m'madera ndi zina zambiri. Ndipo yemwe amayankhulapo pa nkhani zochitika m'dziko a Benedicto Kondowe ati nyumbayi yachita bwino povomereza malamulo ena omwe ati athandizira chuma cha dziko. Komabe iwo anati sali okondwa kuti zinthu zomwe Amalawi amayembekezera kuti nyumbayi ikambirananso monga kugulidwa kwa hotela ya Amaryllis sikunapereke chiyembekezo kwa Amalawi. Report imeneyi sidalowe ayi. Zimene zakhumudwitsa amalawi ambiri chifukwa ndi hotel, kugula hotel kumene kukukhudza ma billion ochuluka kwambiri 128 billion. pamene zikuziwika kapena tikumvetsedwa kuti ndalama zina zinaperekedwa ndiye amalawi akhala okhumudwa kwambiri pamene nyumba ya malamulo yamaliza zokambirana zawo nkhani imeneyi isanafike kumapeto Mkumano wa Nyumba ya Malamulo womwe udatsegulidwa pa 7 July 2026 umayembekezeka kutha pa 31 July koma mtsogoleri wa dziko lino a Arthur Peter Mutharika adawu onjezera sabata imodzi kufika pa 7 August kuti aphungu akambirane zina zomwe zidatsalira monga kuvomereza mabilu omwe adatsala. Boma lati ndi malingaliro ochepetsa ngongole zimene limatenga kuchokera ku maiko akunja. Akuluakulu atinso boma lilimbikitsa ntchito yotolera ndalama m'dziko momuno ngati mbali imodzi yokonzera chuma. Tili ndi zambiri pa nkhaniyi m'lipoti la Myra Elias koma wawerenga ndi Grace Magawa. Polankhula pa msonkhano wa achinyamata wa chaka chino wokambirana za ngongole za boma, mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma Patrick Liphava wati boma lapita kale patsogolo pofuna kuchepetsa kuchuluka kwa ngongole zomwe limabwereka komanso kulimbikitsa kasamalidwe ka ndalama. Woimira bungwe la United Nations ku Malawi, Penelope Campbell, anayamikira ndondomeko yomwe achinyamatawa atsogolera ponena kuti ndi nsanja yabwino komanso yachitika mu nthawi yake. Achinyamata amene anakumanawa anapemphanso kuti pakhale upangiri woti ngongole zomwe zatengedwa zizitha kuonedwa ndi kutsatiridwa nthawi iliyonse, pakhalenso chidziwitso chokhuza mgwirizano wa ngongole za boma kuphatikizapo nthawi yobwenzera ngongole, chiongoladzanja komanso cholinga chomwe ndalama zabwerekedwazo zikugwiritsiridwa ntchito. Ntchito yothandiza anthu ovulala pangozi ikuyembekezeka kupita patsogolo pamene dziko lino likukhazikitsa maphunziro apadera a ntchitozi. Sukulu ya American College of Surgeons ikuyembekezeka kupereka chilolezo kuti KUHeS iyambe kupereka maphunzirowa. Gulu loyamba la madotolo ochokera m'dziko muno layamba kale kuchita maphunzirowa. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Kafukufuku akuonetsa kuti mdziko la Malawi imfa pafupifupi 8 kapena 10 pa imfa 100 zilizonse maka za anthu amene avulala pathupi zimachitika chifukwa chakuti anthuwo anali ndi mantha komanso amaganizira kwambiri za chiwembu kapena ngozi zimene zawachitikira. Akatswiri a zaumoyo akuti imfa zotere zitha kupeweka Patakhala kuti pali madotolo okwanira ozama pothandiza anthu ovulala omwenso ali ndi malingaliro kapena mantha koma dziko lino lili nawo madotolo otere ochepa zimene zikuchititsa kuti anthu ambiri amene ali ndi vutoli adzilandira thandizo losakwanira maka m'madera akumidzi ndipo sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences, KUHeS, yakhala ikusula madotolo. pa maphunziro okhudza kuthandiza anthu ovulala omwenso ali ndi malingaliro koma kuti madotolowo apeze ukadaulo weniweni ozama pa vutoli akhala akutumizidwa mu sukulu za mmayiko ena. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya American College of Surgeons ku United States a Abdulhakim Elkholy wati izi zisintha tsopano chifukwa sukuluyi yakonzeka kuyamba kuvomereza maphunziro otere amene adziphunzitsidwa ku Malawi konkuno. A Chikondi Mwale. Mkulu wa nthambi yoona za matenda a kayakaya pa sukulu ya KUHeS, athandiza kuti madokotala athu kapena makadaulo athu a zaumoyo awonjezere ukadaulo wawo mmene timayang'anira odwalika omwe avulala mu ngozi zosiyana siyana ndi zinthu zokuti zinalipo. kale komano zimenezi zimangopereka ngati timatani international accreditation ndipo a Chifundo Kajombo mtsogoleri wa bungwe la Surgeons Association of Malawi akuchita nawo maphunzirowo mu gulu loyamba. zikutithandiza kuti tikhale ndi upangiri wabwino okuti tikathe kusamalira. a anthu amene avulala makamaka mu nthawi yomwe angovulala kumene, nthawi yomwe abwera kuchipatala, nthawi yomwe ali pa msewu kuti alandire chisamaliro chokwanira. Sukulu ya American College of Surgeons ikuvomereza kale maphunziro othandiza anthu omwe avulala komanso ali ndi malingaliro m'mayiko pafupifupi 90. Akatswiri ati maphunziro pa za kusintha kwa nyengo. angathandizire dziko la Malawi kuchepetsa mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akatswiriwa anena izi lipoti la Afrobarometer litaonetsa kuti chiwerengero cha anthu osazindikira za kusintha kwa nyengo chikukwererakwerera chikukwererakwererabe. Deborah Madeya wadza ndi lipoti. Malinga ndi lipotili, mayiko a mu Africa akuononga chuma chawo pokonzekera mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo. Lipotili latinso anthu 43 mwa 100 aliwonse okhala kuno ku Africa, ndi osazindikira, zomwe zimawalepheretsa kuchitapo kanthu pa nkhani za kusintha kwa nyengo. Kafukufukuyi waonetsanso kuti a Malawi 47 mwa 100 aliwonse amakhulupirira kuti boma ndilo likuyenera kukhala patsogolo poteteza za chilengedwe. Poyankhulapo, mkulu wa bungwe la Civil Society Network on Climate Change a Julius Ng'oma ati malinga ndi a kafukufuku awo, chiwerengero cha anthu osazindikira pa nkhani za kusintha kwa nyengo chidakali chokwera mdziko muno. Iwo ati zikhulupiliro zomwe anthu ali nazo komanso kusowa kwa chidwi kwa adindo pa nkhani za kusintha kwa nyengo ndi zina mwa zifukwa zomwe zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito yolimbana ndi vutoli. Timaona nthawi ndi nthawi kuti pena boma limatha kukhala ndi masomphenya mbali imodzi pamene nkumapanganso ignore. mwina mbali zina zimene zili zo- zo- zofunikira kwambiri izi zikakhala kuti zakhazikika m'mitima mwa anthu kapena mwa mwa anthu amene akutsogolera dziko ndiye zimapangisa kuti mbali ina iziyiwalika Ah, makamaka nkhani zakusintha kwa nyengo ndipo kaswiri pa nkhani za chilengedwe a charles bakolo ati anthu akakhala ozindikira komanso kutengapo gawo zithandiza dziko lino kukonzekera bwino ku ngozi zoza kamba kakusintha kwa nyengo Lipoti lokhudza zachilengedwe la 2026 lomwe unduna owona zachilengedwe unatulutsa linaonetsa kuti dziko lino lakhala likukumana ndi anamondwe okwana 19 komanso zilala zisanu ndi ziwiri kuchokera mchaka cha 1990. Tipitirize nkhanizi posachedwapa. nkhani za masewero silver strikers ndi blue eagles akadali pamwamba pa mndandanda wa matimu mu fdh bank premiership onse atapambana masewero awo loweruka silver strikers igonjetsa Creck pa bwalo la silver pomwe blue eagles igonjetsa mafco fc pa bwalo la chitowe matimu onsewa tsopano ali ndi ma point 25 mmasewero ena Mighty Wanderers yalepherana ndi Moyale ku Mzuzu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ekhaya nayo yalepherana ndi Dedza Dynamos pa bwalo la Mpira ku Chiwembe mu mzinda wa Blantyre pogwetsana chigoli chimodzi chimodzi. Lazarus Nyemera ndi mphunzitsi wa Dedza Dynamos. Ya masewero anali ovuta monga mukudziwa kuti timamenya away komanso timamenya ndi timu yoti imatha kusunga mpira tani nde anyamata athu zomwe tinawuza anatha kuzigwiritsa ntchito ah, game plan yathu inanso kuti nafenso tisunge mpira koma zimakhala ngati mapuleya athu reaction yawo imatha kuchedwa pang'ono nde tinaonano kuti chomwe tingapange the best way tiikeso anthu oti angathe kukhala fast nde tinafika mnaona first half half time tinapanga masubstitution ena and anapanga respondi bwino mphunzitsi wa ekhaya Enos Chatama wavomereza kuti osewera ake alephera kugwiritsa ntchito mwayi umene anapeza a tinganene kuti anali masewero ovuta mm, ophweka koma tinavutisa tokha timatenga ngati ni mpira ophweka tikanayika attitude yabwino tikanawina game mosavuta koma attitude inavuta kwa anyamata tivomereze ni mmene zimakhalira nthawi zinazake mukawina kwambiri anyamata amatenga ngati mipira imene itabwereyi ndi yophweka koma tingovomereza zimene tazipeza lerolo tiyang'ane chitsogolo tione kuti tipanga bwanji chifukwa result-yo palibe tingapange zotani sitingabwerere. Anyamata omwewo akhala akutipatsa mipira yabwino atawina mipira ikulu ikulu ija anatenga ngati ma game onse aang'ono ang'ono akhala ophweka tingovomereza tikangowakonza attitude timu ndiye ndi yabwino bwino inangovuta ndi attitude lerolo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake, a Malawi ali pa chisoni kutsatira imfa ya mtolankhani wodziwika bwino Brian Banda. Boma lati lichepetsa mlingo wa ngongole zimene limatenga kuchokera ku bungwe.